ka gɛrɛn. ayiwa nin waati na an bɛ foli di joliba télévision lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma cɛ ni muso denmisɛn ni maakɔrɔba mali kɔnɔ mali kɔkan an b'a fɔ k'aw bisimila musow ka gɛrɛn jɛmukan kɛnɛ kan musow ka gɛrɛn o ye jɛmukan ye min n'a bɛ tali kɛ musow ka e, taabolo kan fo ka taa se hakɛ ɲiniw ma binkanni min bɛ kɛ an musow kan o n'a ɲɔgɔnna ɲɔgɔnna caman o tuma bi an y'a kanu ka baro kɛ min kan ne balimaw o ye an ka furu ye n'an y'a ta k'a lajɛ bi an b'a ye k'a fɔ mali la yan nɔ furu tɔ bɛ tɔgɔ de bolo furu tɔ bɛ a kɛcogo de bolo nka min ye furu barika ye furu ka mɛn si la furu ka sinsin anw y'a ye k'a fɔ ko a bɛ ka dɔgɔya I b'a sɔrɔ k'a fɔ mali ye jamana ye a tun kɛ ka go k'a mɛn k'a fɔ muso furula kalo kelen kalo fila furu sara nka bi o de bɛ anw ka jamana kɔnɔ ka yalala an t'a dɔn k'a fɔ a problème bɛ ka bɔ yɔrɔ jumɛn na an k'an ka fɛɛrɛ jumɛn kɛ yaasa an ka furu bɛ se ka basigi cogo min na i b'a fɔ fɔlɔ a tun bɛ kɛ cogo min na ne balimaw an bɛna bi ka baro kɛ o de kan kosɛbɛ an y'a kanu o de senfɛ ka an balimaw wele n'i ye furu ko fɔ mali la yan nɔ i b'a sɔrɔ k'a fɔ furu ladilanbagaw o ye danbe kɔlɔsibagaw ye n'i ye danbe kɔlɔsibagaw ko fɔ i bɛ ɲamakalaw sɔrɔ a kɔnɔna la yen nɔ an ye kuma ci lase RECOTRADE ma kɛrɛnkɛrɛnya la a ka RECOTRADE ka biro min bɛ commune cinq kɔnɔna la an ye o représentant de wele an n'o bɛna baro kɛ ɲɔgɔn fɛ bi n'o ye gole tunkara ye an b'a fɔ ko gole i bisimila i y'an ka wele jaabi o diyara an ye kosɛbɛ nse Ayiwa o kɔfɛ gole kɛrɛfɛ an ye madamu kulubali sɔrɔ yen nɔ fatuma sangare ale ye sociologue ye o ye maa ye maa minnu bɛ ɲinini kɛ an ka laadalako kan anw yɛrɛ ka taabolo kan yaasa an bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na n'a ma ɲa k'a fɔ ko degun bɛ yen nɔ degun in ɲɛdɔnbagaw Ɔ an tun kɔni y'a kanu ka olu de ɲini ka na kɛnɛ kɔnɔ madamu kulubali i ni wula somɔgɔw ka kɛnɛ ayiwa i bisimila ayiwa an y'aw wele bi juguman tɛ an b'a fɛ ka baro kɛ furu de kan anw y'a kɔlɔsi an ka jamana in kɔnɔ bi k'a ye taabolo dɔ bɛ kan ka kɛ lahalaya dɔ bɛ kan ka kɛ furuko kɔnɔna la an kamanagannen de don yala ni anw tile ye anw denw ni anw mɔdenw n'an tulomasama tile la n'an tora tan yala furu bɛna kɛ tugun wa bi furu an kɔni t'a dɔn problème min de don furu tɛ mɛn si la furu kɔnɔna ko ka gɛlɛn kosɛbɛ minnu ma don olu bɛ nɛgɛ a nɔfɛ mɔgɔ bɛ nɛgɛ a nɔfɛ ni siranya ye a bɛ i n'a fɔ bamakɔ furu gama bɛ komi min taara ɲɛmadogo sɔɔni ka tila ka segin ka na aw komi aw ye ɲamakalaw ye nin ko in daminɛna cogo di a taara cogo di de Nandi an bɛ ala fo ka barika da ka an masaw fo n'i y'an sigilen ye fana dɔ de y'an kalan bari maa ye fɛn fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ i y'a mɛn dɔ la walima i y'a ye dɔ la an bɛ an karamɔgɔw fana fo i y'a fɔ cogo min na k'an ka ɲɛmɔgɔw fo parce que n'i y'a an bɛ yan nɔ bi o ye ɲɛmɔgɔ ɲumanw ka yamaruyaw de sabu mali ye danbe jamana de i ye furu min fɔ o bɛ bɔ danbe kelen in de kɔnɔna na ka lamɛnnikɛlaw fana fo aw minnu fana ye nin hakilina sɔrɔ sabu diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ bɛ kɔnɔbara bɛ balo dumuni de la mais hakili bɛ balo kunnafoni ɲuman de la aw kɛra mɔgɔ ye teleso in ka kunnafoni di mɔgɔ ma ka kunnasiri b'u la kunnafoni ye fila de i bɛ mɔgɔ kunnafoni u bɛ u bɛ kunnasiri nin ye kunnafoni de sabu ni furu dilana mɔgɔ dilana du dilana dugu dilana jamana dilana ni furu tiɲɛna nin bɛɛ lajɛlen de tiɲɛna donc ni maa min ye kɛnɛ sigi min bɛ ɲɛsin furu dilanni na walima kɔlɔlɔ min bɛ furu kɔnɔ k'o kɔlɔlɔ in ka ɲɛ ɲinin o la o tigi ye fɛn min kɛ min ka di ala ye n'a ka di mɔgɔw fana ye donc k'aw fo o hakili ɲumanya la n bɛ kuma kelen min fɔ dɔrɔn an ka da la yan an ka don kuma kɔnɔna na an bɛ k'a to an kunkolo la k'a fɔ ko ni minɛn sogolon cogo n'a ma ɲɛ n'a bɛ bɔ o fana tɛ ɲɛ dɛ furu jigiya de don jigiya dun ka kan ka don min kɔnɔ min min ye minɛn jɛ ye a man kan ka don s minɛn kɔnɔ n'a donna s minɛn kɔnɔ ko caman b'a la min tɛ kɛ furuɲɔgɔn sago ye fɛn dun ɲɛna cogo cogo n'a ma kɛ fɛntigiw sago ye ko wɛrɛ bɛ bɔ a la min n'a man di mɔgɔw ye kosɛbɛ ayiwa an ye o yɔrɔ faamu madame kulubali ayiwa nandi i kuyate ne tɔgɔ madame kulubali fatuma sangare i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na ne ye n bɛ kɛnɛ in kan en tant que sociologue olu ye ɲininikɛlaw bi ye minnu bɛ se ka u hakilina ɲininiw kɛ adamadenya taabolo caman kan an ka sigidaw la nka n bɛ kelen fana fɔ k'a fara kan n tɛ se k' sigi kɛnɛ in kɔnɔ ka wuli k'a sɔrɔ n ma fɔ fana ko musow ka jɛkuluba min bɛ yen n'u b'a fɔ o ma ko cafo c'est-à-dire a tubabukannama ye ko coordination des associations et ong féminines du mali n y'o tɔnden dɔ ye n tɛ se ka sigi kɛnɛ in kan ni n ma o yɔrɔ fana fɔ ayiwa i y'an wele ka kɛnɛ in kan a diyara n ye n bɛ i yɛrɛ fo k'i waleɲumandɔn ka binthily communication cɛ n'a muso bɛɛ fo bi kɛrɛnkɛrɛnya na musow ka gɛrɛn émission mɔgɔ fɛn fɛn bɛ participer émission in waleyali la n b'o bɛɛ fo ne hakili la furu ye an ka adamadenya jɔsen ɲɛnaman dɔ ye an ka laada b'o fɔ silamɛya b'a fɔ hakili la kerecɛnya fana b'a fɔ furu ye adamadenya jɔsen dɔ ye ko ko n'a bɛ kɛ diɲɛnatigɛ kɔnɔ a bɛ kɛ bɛnkan de kan c'est-à-dire n b'a fɛ k'a fɔ ko le mariage c'est un contrat aw bɛ yan nɔ an bɛ tila ka se koɲɛdɔnbagaw ma hakili g yɛrɛ bɛ yan nɔ aw ni an ka jɛ ka ko ka kuma ɲɛfɔlen dɔ lamɛn furu hukumu kɔnɔ n'i ye furu mɛn furu ye jigiya de furu ye jigiya de jigiya dun n'i dun ye jigiya fɔ kaban fɛn ɲuman fɛn fɛn n'a bɛ adamaden sɔrɔ o bɛɛ bɛ sɔrɔ jigi de kɔnɔ fɛn fɛn n'a bɛ mɔgɔninfin tɔɔrɔ ni jigi lamisɛnyara o de bɛ na n'o ye donc furu ye jigiya de ale bɛ kɛ sababu ye ka maa fila gɛrɛ ale bɛ kɛ sababu ye ka du fila gɛrɛ ale bɛ kɛ sababu ye ka kabila fila gɛrɛ ɲɔgɔn na ale bɛ kɛ sababu ye hali ka jamana fila tin don ɲɔgɔn na o bɛɛ ye furu hinɛ de n'a y'a sɔrɔ maa min kunun ni i yɛrɛ ye malien ye i muso ye sénégalais ye ni sénégalais fɛn fɛn n'i y'a kuma mɛn fɛn dɔ bɛ jigin i hakili la n'o ye furu jigiya ye ɔ o tun tɛ sɔrɔ foyi la furu bɛ don ni bonya de ye furu bɛ kɛ ni bonya de ye wa furu bɛ sigi ni o bonya kelen in de ye n'o bonya kɛra a kɔnɔ dɔrɔn tin bɛ don a kɔnɔ barika bɛ sɔrɔ a kɔnɔ nafa bɛ sɔrɔ a kɔnɔ diɲɛ fɛn ɲɛnama bɛɛ bɛ sɔrɔ furu de kɔnɔna na nka furu doncogo de b'a la ni furu doncogo ɲɛna furu kan ka kɔlɔsi de fo ka se don min ye bari u tun b'a fɔ kuma kɔnɔna na ko ni maaninfin ni furu sirila don min na a dɔnna ko furu tun bɛ su saba de ni ɲɔgɔn cɛ n'a donna yɔrɔnin min na muso bɛ kɛ su ye ka cɛ to walima cɛ bɛ kɛ su ye ka muso to walima furu bɛ kɛ su ye ka aw bɛɛ fila to mais o tun bɛ kɛ wagati min na a donyɔrɔ yɛrɛ la bɛɛ tun bɛ ala deli ko k'a kɛ furututu ye furututu ye fanga ka di fila in de ma cɛ ka kɛ su ye ka muso to walima muso ka kɛ su ye ka cɛ to mais furu ka kɛ su ye ka furukɛla fila to mɔgɔ ka laɲini tun t'o ye wa a kɛcogo Ala ni a ka go adamadenw ye fɛn dɔw bɛ yen nɔ u tun tɛ fɛ a ka fɔ dɔw ɲɛna walima a ka kɛ dɔw ɲɛna n'a kɛra wajibi ye k'a tɛ tugu a tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ u bɛ bɔ du kɔnɔna de la ka taa kungo kɔnɔ an bɛ min mɛn an ka maakɔrɔw la a dɔw bɛ yen n'a furu sara jiri min kɔrɔ n'u bɛ na so o b'a sɔrɔ jiri a bulu bɛ ja fo ka bin o kɔrɔ ye k'a fɔ hali kungo kɔnɔ jiri olu nisɔngoyalen tun don furusa kɔrɔ janko ka se adamadenw yɛrɛ ma donc furu tun ka gɛlɛn f'o ye gɛlɛya dan ye furu batoli o tun ka di hadamaden ye a dilanni tun ka di bɛɛ lajɛlen ye o de kosɔn furu tun tɛ mɔgɔ fila fɛn ye furu tun ye bɛɛ jɛ de wa bɛɛ bɛ fɛn min kɔlɔsi o tiɲɛni tun ka gɛlɛn mɛ n'a bɔra o minɛn kɔnɔ fo k'a to yɔrɔ fitinin dɔ bolo furu ka bɔ ma n'o kɛra sitanɛ bɛ fɛn ɲuman bɛɛ nɔfɛ nka ni ala deliw ani hinɛw ni miiriw ni jigiya mana caya yɔrɔ o yɔrɔ sitanɛ fana bɛ taa o yɔrɔ la o de la Furu tun ka gɛlɛn kunun kosɛbɛ an ka cɛw musow ani denmisɛnninw ka se mɔgɔkɔrɔbaw ma furu ko tun ka gɛlɛn o dɔn kama ayiwa an lajɛbagaw hakili la an ye faamuyali dɔ sɔrɔ nin yɔrɔ in na ayiwa madamu Kulibali An bɔra ka kuma lamɛn sisan Gole ye a hakilinaw di a y'a jira k'a fɔ ko furu bɛ kɛ jigiya de kama ani a yɛrɛ bɔra ka kuma dɔ fɔ a ka kuma fɔlɔ kɔnɔ ko ni minɛn min sigi cogo ma ɲɛ ko o foni o bincogo tɛ ɲɛnabɔ i ko Gole ko furu ye jigiya de ye bon ne ka faamuya la jigiya in tɛ dɔ wɛrɛ ye o k'a d' a kan depi don min na mɔgɔw b'u den ta k'a di e ma a fa bɛ diɲɛ a kɔ a ba bɛ diɲɛ a kɔ a ka denbaya bɛɛ bɛ diɲɛ a kɔ k'a di e ma k' i k'a don i sogo ni golo cɛ ne ka faamuyali la o de ye jigiya in ye c'est-à-dire que fɛn dɔ de b'olu bolo a ka di olu yɛrɛ ye nka olu ye u yɛrɛ kumaniya ma k'a di e ma i b'a dɔn o kɔrɔ ko o fɛn man kan tɛ ka tɔɔrɔ e bolo o fɛn man kan tɛ ka minnɔgɔ e bolo a fɛn man kan tɛ ka kɔngɔ e bolo donc ne hakili la jigiya in ye o de ye a bɛ ko i k'a tigi ta a tigi jigi a tigi jigi de dalen bɛ e kan i k'a don i sogo ni i golo cɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen i ko ko a ka kuma kɔnɔna na a ko ko minɛn min sogolon cogo ma ɲɛ o fɔcogo tɛ ɲɛ bɔn ne ko ne ka hakilina na minɛn bɛ sogolon a bɛ sogolon kan de kan minɛn in tɛ dɔwɛrɛ ye o furu in de ye minɛn in ye dɔnku ni furu dun bɛ siri furu bɛ siri ni sariya dɔw de ye ne hakili la misiri la a bɛ jira k'a fɔ ko ni furuɲɔgɔnma fila dira ɲɔgɔn ma nin waleya in kan ka kɛ nin kan ka kɛ nin kan ka kɛ mɛ waleya dɔw fana bɛ yen olu bɛ dansago furu yɛrɛ ka ɲɛnamaya yɛrɛ la dɔnku olu waleya fana man kan ka kɛ a kɔnɔ la ni o ye ne ka faamuyali dɛ k'a da olu kɔni ye kumatigiw ye nka o ye ne ka faamuyali cogo ye n'i ye jateminɛ kɛ an balima kerecɛnw fana fɛ yen ni furu bɛ siri u bɛ kumanin dɔ fɔ k'a fɔ ko cɛ i fa ni ba olu de kun ye i fa ni ba ye nka sisan i ye muso furu e ni ale de ye kelen aw de bɛ kɛ i b'a fɔ komi fari kelen i b'a fɔ komi adamaden kelen o b'a jira k'a fɔ ko ni maa jɔn o jɔn bɛ diɲɛ kɔnɔ o mankan tɛ ka ale de kan ka kɛ i bolo i ka priorité ye fɔlɔ ale de ka kan ka gɛlɛya i ma fɔlɔ k'a da a kan e n'ale bɛɛ fari kelen de a kɛra kelen bɔn n'i ye jateminɛ kɛ o la ka bɔ yen ka taga an ka furu bɛ siri mhm. mɛri minnu fana kɔnɔna na mhm. o furu tɛ yen mhm. ko o bɛ siri k'u t'u da don code du mariage article dɔw kɔnɔna na dɔnku sariya minnu bɛ yen sariya min kan ka labato furu kɔnɔ furu sinsin yɔrɔ ye o sariya ninnu batoli de ye k'a da a kan ni a bɛ fɔ ko cɛ e de ye muso furu e de ye dutigi ye dɔnku sisan furu siri ni bi don fo ka taa se waati min ma n'i bɛ si wula kɔnɔna de la muso in kan ka taa si i nɔfɛ n'i bɛ si yɔrɔ o yɔrɔ e de kɔni bɛ siyɔrɔ d'a ma e de bɛ siyɔrɔ d'a ma e de bɛ balo d'a ma e de b'a furakɛ n'a banana nka muso a fɔra ko cɛ de ye dutigi ye ale de bɛ jɔ ni du musaka ye nka e fana n'i bɛ dɔ kɛ k'i bɛ sɔrɔ k'i yɛrɛ ye i bɛ se k'i cɛ dɛmɛ ne y'a faamu e ka kuma ninnu bɛɛ lajɛlen na muso bɛ furu i bɛ taa di i cɛ de ma cɛ de ye dutigi ye donc muso ka kan ka tugu cɛ nɔfɛ ni cɛ ye minnu fɔ ni o ni sariya bɛ taa silamɛya diinɛ kerecɛnya diinɛ fo ka se an ka Mali in ka sariya gafeba ma i ka kuma to yɔrɔ de la ayiwa an y' o yɔrɔ faamuya ne tun b'a fɛ ka kuma de son go la n go aw ye furu dilannaw ye an ka bi furu aw bɛ k'a dilan cogo min na ani fɔlɔ a tun bɛ dilan cogo min na kelen don wa Ɛ n'an de ye min fɔ furu bɛ ka kɛ cogo min na kunun ta ye n'an tun tora an ka laada n' an ka sirakɔrɔ furu siraw fɛ ko caman tun bɛ nɔgɔya an bɔra o sira kan an y'a bila dɛ y'o sira bila de Eh, n'o tɛ ye min fɔ sisan mhm. eh, ne denmuso ye kuma min fɔ n'o ye Hatuma ye a ye tiɲɛ dɔrɔn de fɔ mhm. eh, n'a fɔra an ye k'a fɔ ko ni denmuso kɔnɔntɔn bɛ min bolo mhm. ni denkɛ kelen dɔrɔn de b'i bolo ko n'i ɲininkara i k'a fɔ ko denkɛ cɛ tan de b'i bolo sabu i ka denmuso kɔnɔntɔn ye furula cɛ o cɛ ma olu fana bɛ fara i denkɛ kelen in de kan k'a dafa tan ye i n'a fɔ madame Kulibali bɔra ka min fɔ sisan i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na awɔ parce que mɔgɔ mana kɛ cogo o cogo i bɛ den min wolo fo ka kɔrɔbaya ka se furusigi ma i b'i bolo b'o kan yɔrɔ o yɔrɔ o y'a sɔrɔ ni Ala ka ko tɛ a ka d'i ye a ka t'i kɔrɔ nka i bɛ ala min na ala ye fɛn min fɔ n'o ye furu ye ani hɔrɔnya ni danbe ye fɛn min fɔ n'o ye furu ye a bɛ kɛ ka da o kan i b'i jigi da ala kan i jigi da olu kan k'a dɔn u fila de i den gɛlɛya ani nɔgɔya parce que nin bɛɛ lajɛlen de bɛ furu kɔnɔna na mɛ o la an ye kuma dɔ mɛn ko n'i furula k'a bɛ ko i ye mansafalen de kɛ Ne ma yɔrɔ faamuya ko kuma fɔlen nin ɲɔgɔnna caman fana bɛ dugu anw ma o faamuya o yɔrɔ la e m ma u b'a fɔ ko ni ala ye muso kundiya k'i bɛ mara fo siɲɛ saba i ba n'i fa olu b'i mara i cɛ b'i mara i kundiyara i denw fana bɛ tila k'i mara o y'i kundiyalen de ye muso dɔrɔn de bɛ se ka so ma wa a bɛ tɔn nin bɛɛ kɔnɔ fana min ye kunun furu ye mɔgɔw de tun bɛ a kama minnu kan ka se ka furu dilan mɛ bɛɛ tun tɛ furu dilanbaga ye furu fana a tun bɛ dilan ni fɛn minnu ye bɛɛ lajɛlen de tun bɛ furu dilan ɲɔgɔn fɛ wa ani n'a bɛ tiɲɛ fana bɛɛ de b'i ɲɛsin a ma k'a dilan ɲɔgɔn fɛ a ka ca ala fɛ mɔgɔ tɛ dɛsɛ a la i n'a fɔ cogo de bi n'i y'a jate min na fɛn dɔ bɛ kɛ n'a fɔra mɔgɔ furu ɲɔgɔnma fila olu dɔrɔn furu ka bon olu ma furu ka bon olu ma ni sisan cɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ n'i taara k'a fɔ ko i taara muso ɲini na ni ɲininkali kɛra u bɛ ɲininkali kɛ karisa kɔ b'a la wa o kɔ in tɛ dɔwɛrɛ o i bɛ taa furu du min kɔnɔ i b'a sɔrɔ e ye denkɛ kelen ye mɛ i ka kabila kɔnɔ cɛ kɛmɛ bɛ sɔrɔ yen nɔ mɔgɔ ninnu bɛ den di k'u jigi da cɛ kɛmɛ kan parce que u b'a dɔn cɛ kɛmɛ in bɛɛ tɛ jɛ ka tiɲɛ ɲɔgɔn fɛ hali n'e kelen nin ma ɲɛ u b'a tɔ mɔgɔ dɔ kama o kabila kɔnɔna na n'o tɛmɛna ka bɔ yen o dugu kɔnɔ i b'a sɔrɔ jigilamɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ n'i tun ye denmuso ta k'a fɔ k'a bɛ taa a tɛ ɲɛsin a cɛ somaa bara a bɛ taa kalifa du dɔ de kɔnɔ an b'a ye cogo min na ni muso furula a bɛ ka taa cɛ o tun tɛ yen siya jumɛn na o bi mali ka furu fɛn bɛɛ lajɛlen mali danbe ninnu tɛ taa ka ɲɔgɔn dan i b'a sɔrɔ kɛcogo dɔrɔn de bɛ se ka falen mm. yɔrɔ dɔw la mm-hmm. sabu ni sigiyɔrɔ tɛ kelen ye laadaw bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ mm. mɛ laada foyi tɛ mali kɔnɔ min tɛ hɔrɔnya bonya mm-hmm. laada foyi tɛ mali kɔnɔ mm-hmm. min tɛ kelenya ko bonya laada foyi tɛ mali kɔnɔ ko min tɛ balimaya bonya laada foyi tɛ mali kɔnɔ ko min tɛ jigitugu ko bonya Don o kɔrɔ ye k'a fɔ ko o jigiya kelen ninnu o de la u bɛɛ de tun bɛ furu ɲɔgɔn ma c'est pas parce que k'a fɔ ko an sigiyɔrɔ tɛ kelen ye an ka kan tɛ kelen mali siya bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn furu n'a bɛ ɲɛ ɲɔgɔn furu dɔrɔn a bɛ ɲɔgɔn ka laadaw dɔn a bɛ ɲɔgɔn bonya n'a ka dan fana ni muso tun nana yɔrɔ bɛɛ la an ka jamana kɔnɔna wajibi de don e m'a ye ni furumuso natɔ don sann'a ka na fɔlɔ gansi de bɛ kɛ ka taa fɔ mɔgɔw ɲɛna ni ala ye nin don jira na karisa buranmuso bɛ na walima an muso bɛ na ɔ kun wɛrɛ t'a la seereya dɔ de don k'a dɔn den wɛrɛ de bɛ na n'o ye aw den ka fara aw den tɔ ninnu kan don aw ta in kan ka se ka dila cogo min na a kan ka se ka nin dila o cogoya kelen de la o de tun bɛ kɛ hali y'a sɔrɔ bi fɔlɔmɔgɔw tun bɛ o jigin u b'u minɛ fa cogo min na hali n'o tɛ kɛ bi nka a ni minɛn lankolon kɔni tɛ tɛ kelen ye a bɛ kɛ cogo di bi bi ni mɔgɔ nana an yɛrɛ b'a ye k'a fɔ furu yɛrɛ a bɛ tagama cogo min na kɔmi dala k'a fɔ ni i b'a ye dɔ bɛ taa ni woro fɔlɔ ye o y'a sɔrɔ dɔ taara ni tugosi woro ye dɔw bɛ taa ni musow ka woroba ye mɛri don cɛ ni minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ n'u bɛ taa muso ka kow kɛ olu fana y'a dama mɔgɔ wɛrɛ ye k'a sɔrɔ furu mɔgɔ min y'a daminɛ o de kan ka se ka furu koɲa bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛdɔn ni tiɲɛni donna a la a bɛ se k'a dila n'i ka kuma faamu furu sira tagama tɛ mɔgɔ kelen jɔlen ye sisan u mako tɛ mɔgɔ kelen olu mago bɛ dɔrɔn ka taama sira ka kɛ walasa furu don ka se dɔrɔn ni furu don sera fana eh, a bɛ ɲɔgɔn fo a bɛ cari quoi donc o tɛ o fɛn tɛ furu sira tagamana yɛrɛ o furu sira tagamalen kɔfɛ ka ban ni mɔgɔ kelen min y'a sira tagama furu kɛlen furu mana ban o jɔda ye jumɛn ye furu la don min na mɔgɔw b'a fɔ k'i ka taa ɲininkali kɛ ko n bɛ karisa denmuso nɔfɛ baara t'i bolo o la o don min na i bɛ taa ni woro ye baara t'i bolo la fo ka se kɔɲɔdon na ni ala y'a kɛ ko furu donna o mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ e ye ka baara sɔrɔla o don de bari a bɛ komi e ye so jɔ i ye so jɔ i man k'i kɔ don so in na i kan k'a furan dɛ i kan k'i janto so in na dɛ n'i y'a ye fɛn bɛ kɛ so in kɔnɔna na k'a sɔrɔ fɛn minnu man kan i b'o dila de furu dila sen tagama kun de y'o ye koyi furu sen tagama kun tɛ k'a fɔ ko e de b'u di ɲɔgɔn ma e t'u di ɲɔgɔn ma mɛ e de b'u cɛla dila ni gɛlɛya b'a kɔnɔ ni nɔgɔya b'a kɔnɔ fana ka hakili d'u ma min b'a to olu ka nɔgɔya ye fo fɛn wɛrɛ bɛ bɔ o kɔnɔ i b'a ye mɔgɔ kelen bɛ taa furu sen tagama la dugu dɔ la mɛ a bɛ to la walima kartiye dɔ la a bɛ to furu sen tagama la n'o bɛ ba yɔrɔ yɔrɔ i b'a sɔrɔ dɔ wɛrɛ bɔra tuguni Ale b'o fana kɛ mun de b'o kɛ min b'o kɛ dannaya nana kɛ dannaya de nana ni dannaya nana dɔ wɛrɛ de bɛ kɛ o nka ni dannaya ma ɲɛ ne hakili la hali e min taara furu sen tagama la e tun bɛ su sisan e ko ko mɔgɔ min bɛ furu sira tagama daminɛ o t'a laban a mɛ mun na o tɛ k'a fɔ ko ka mɔgɔ dɔ ye ten dɔrɔn k'o bila la o tɛ kɛ o fɔlɔ an ka mɔgɔbaw tɛ sɔn kɛ mali si mɔgɔ si tɛ mali kɔnɔ ko laadatigi tɛ min bolo bɛɛ n'i ka laadatigi de don mɔgɔ min kan ka kɛ e ka laadatigi n'o tɛ yen nɔ i na mɔgɔ sɔrɔ min kɔni bɛ laadako ɲɛ dɔn bari ne hakili la furu sen tagama ye laadako de an yɛrɛ bɛ taa kɛnɛ camanw kan an b'a mɛn dɔw la dɔw b'u kɔrɔkɛ de ci walima dɔw b'u dɔgɔnin ci walima dɔw b'u yɛrɛ fancinin ci u bɛ dɔw b'u bɛnkɛ ci olu man ka kɛ olu tɛ ka furu sen tagama ye Laadatigiw de dilanni de b'a kɔnɔ ni dilanni bɛ ko min kɔnɔ i tɛ mɔgɔ minnu dɔn walima mɔgɔ minnu t'i dɔn u bɛ aw bɛ ɲɔgɔn dɔn mɛ kokɔrɔba dɔ bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ a ma k'aw tile la o tɛ fɔ aw ye o mɛ laadatigi minnu bɛ yen olu de ye kalalikɛlaw ye olu de ye ɲalikɛlaw ye olu de kan k'a dɔn k'a fɔ ko misi bɛ joli to a yɛrɛ la ka tila ka nɔnɔ bɔ i b'a sɔrɔ e mana mɔgɔ dɔ den ɲini ko min tɛmɛna ale b'o dɔn mɛ e min bɛ ka den ɲini e t'a dɔn ne t'a dɔn mɛ ɲamakala min b'aw cɛla la ale b'a dɔn a b'a dɔn o fɔ yɔrɔ tɛ wa o fɔ cogo tɛ o kɛnɛ mɛ a b'a fɔ mɔgɔ misi bɛ nɔnɔ to a yɛrɛ la joli bɔ to a yɛrɛ la ka nɔnɔ bɔ karisa fɛn fɛn tɛmɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ ale m'o jate tile kelen a kɛra sinjiugula a kɛra balimalandi ye a kɛra sigiɲɔgɔn ɲuman ye bi n'ale ko k'a bɔra e den nɔfɛ a ka kan o i kan k'a di ka sɔrɔ fɛn min bɛ e kɔrɔ e bɛ o tɔ ye i bɛ i den di n'a bɔra ale fɛ a bɛ taa e fana fɛ karisa n'i y'a ye e ye nin sɔrɔ dɔ wɛrɛ tɛ dɛ i kelen tɛ den ye kabila kɔnɔ i kɛra mɔgɔ min ye kabini an y'i dɔn don min na i ye dilannikɛla de ye i ye sinjitugula de i ma jɔn mɔgɔ si la i tun bɛ mɔgɔw mina komi i yɛrɛ wa o de y'a to i ye nin sɔrɔ de wa a don i golo ni i sogo cɛ parce que n'i ye nin mara i y'an bɛɛ kun kɔrɔta n'i ma se ka nin mara i y'an bɛɛ kunmasuuli i kɔrɔkɛ bɛ se k'o fɔ i ye walima i den bɛ se k'o fɔ i ye walima i balimakɛ dɔ bɛ yen o bɛ se k'o fɔ i ye Olu tɛ se k'o fɔ i ye olu ye furu ɲali sira dɔrɔn de ɲini mɛ n'a ɲana sira o sira kan mɛ ni fɛn fɔr'i ye a bɛ digi i la dɛ parce que n'i taara mɔgɔ fɛ danbe sama yɛrɛ fana b'a la fɛn fɛn la n'a fɔ la a bɛ na dusu kasi n ye o yɔrɔ faamu ne b'a fɛ ka na madamu kulubali fan fɛ madamu kulubali aw ye denbaw ye aw ye furu dilanlaw ye fana bari mali kɔnɔ yan bi cɛw man'a laban daminɛ muso b'a tɔ kuncɛ mɛ an ye fɛn dɔ kɔlɔsi bi ni denw b'a fɔ anw yɛrɛ bɛ yaala dugu kɔnɔ ni mɔgɔ bɛ baro kɛ an b'a mɛn ka fɔ ko bi ko denw ba denba min de don denba ye fila ye sokɔnɔba ani jalatigi ko olu ka taabolo dɔw bɛ kɛ sababu ye ka furuɲɔgɔnw nege bɔ ɲɔgɔn na sanni furudon cɛ bɔn nandi i bɛ ka o yɔrɔ min fɔ hakili la mɔgɔw ka kɔlɔsili bɛ tali kɛ a kan kosɛbɛ kosɛbɛ ni da donna kɔɲɔ yɛrɛ kuma la ka ban ko kɔɲɔ in nin don masina ye i bɛ taa sɔrɔ cɛw bɛ nɔgɔya caman kɛ u dama ni ɲɔgɔn cɛ nka n'a bɛ se an balakaw ma ne yɛrɛ ye muso ye dɛ nka n'a bɛ se an balakaw ma gɛlɛyaw bɛ don a la ka d' a kan i bɛ taa sɔrɔ olu bɛ na depansi dɔw ye minnu bɛ se ka na ni degun yɛrɛ ye furu yɛrɛ sira taamali kɔnɔ k'a d'a kan i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔw la bɛɛ b'a dɔn an bɛ nin waati min na gɛlɛya bɛ bɛɛ kan bɔn furu dan tɛ furu bɛ kɛ don min dɔrɔn n'i y'i buran se a dan na furu don yɛrɛ ni furu tɛmɛna a bɛ taa i den siri bin na nin ko in filɛ dɛ nin kɛ don ka a bɛ taa den siri bin na wa a kuma ka ca hali a jate minɛ furu dɔw ni ko bɛ kuma cogo dɔ la a bɛ kɛ i n'a fɔ komi fɛn wɛrɛ furu dɔw kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ denbajalatigi de bɛ jɔ caki ko an ka i bɛ taa sɔrɔ cɛw dama bɛ bɛn a kan k'a fɔ ko nansɔngɔ ye nin masina ye Parce que ne hakili la ŋaniya jira de don aw burannakaw u bɛ aw dɛmɛ de aw ka furu musaka la a tɛ k'a fɔ k'u bɛ jɔ n'a bɛɛ ye nka u bɛ dɔ de kɛ nka kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ denbaw de b'a fɔ ko ni nin ma kɛ a tɛ se ka bɛn olu de b' a gɛlɛya gɛlɛya ko fo nin ka kɛ tan dɔrɔn o bɛ se ka kɛ Malo ko ko denba bolo magɛn wa denba bolo dafa de an y' o fana ye bamakɔ furu la yan nɔ nka an bɛ taa ka na an bɛ furuko in hukumu kɔnɔna la halisa an ye gole entretien dɔw kɛ ne b'a fɛ aw ni aw an ka jɛ k'o lajɛ mɔgɔw bɛ furu dilan furu dilanbagaw ɲɛ ɔ minnu kan ka se ka taama ka duw lajɛ ka dudenw lajɛ ka kabilaw lajɛ ka kabiladenw lajɛ ka bɔɲɔgɔnko kow lajɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ nin ni nin de kan ka bɛn ɲɔgɔn ma nin ni nin de kan ka bɛn ɲɔgɔn ma ni nin kɛra nin wagati la ni nin kɛra nin kɛcogo la ni nin kɛra nin kɛbagaw bolo n'o tɛ yen dun fo mɔgɔninfin fila cɛ muso e yɛrɛ bɛ t'i sigi i b'a mɛn dɔw b'a fɔ nin ye an san naani de ye an bɛ ɲɔgɔn bolo nin ye an san duuru de ye an bɛ ɲɔgɔn bolo an k'a lajɛ ka kɔɲɔ kɛ ten sa furu kɔni ka bɔ ma an k'a kɛ ten sa ɔ aw b'a kɛ ten wagati min na a bɛ kɛ i b'a sɔrɔ a tun ka di dɔ ye mais a man di dɔ ye i y'a faamuya b'a la aw bɛ min dɔn ɲɔgɔn na aw dun mali kɔnɔ mɔgɔ si tɛ yen nɔ k'a fɔ mɔgɔ min bɛ muso furu i kelen pe kama a kɛra cogo o cogo a fanba kɔni i bɛ furu k'a don du de kɔnɔ kabila de kɔnɔ balimaw de ni ɲɔgɔn cɛ donc olu tɛ fɛn min damina cogo dɔn u t'a bɔ yɔrɔ dɔn hali a mina cogo fana b'u kamana gan k'a sɔrɔ olu kan ka bɔ a kalama de bɛɛ lajɛlen man ka kɛ furusen tagamala ye furusen tagamala ka kan ka kɛ furu seere de a ka kan ka kɛ furu kɔlɔsibaga de a ka kan ka kɛ furu jigi de wa a ka kan ka kɛ furu ɲɛdɔnba fana ye ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'a ka furusen tagama kɛ i ni cɛlakaw bɛ kuma i ni musolakaw bɛ kuma wa i bɛ dɔ dɔn cɛlakaw la i bɛ dɔ dɔn musolakaw la n'i bɛ dɔ dɔn nin fila bɛɛ la n'a ni ne wulila e fɛ i denmuso y'a di mɛ i bɛ kan dɔ fɔ ne ɲɛna i t'a fɔ i burankɛ a kɛra ɲamakala sugu o sugu ye n'i taara i k'i hakili to a la i k'a kɛ tan i k'a kɛ tan u k'an tɛ ma o mɛ u bɛ fɛ i k'a lase de o laseli in e de b'o kɛ ladili min b'i bolo parce que i bɛ fan fila bɛɛ cogoya dɔn tuguni karisa i kan ka karisalakaw minɛ ta u y'an bonya u y'an karama u y'an k'u dɔ ye an ka hɛrɛ ani an ka hɛrɛtan a bɛɛ de ye kelen an k'an janto u den in na o de ka gɛlɛn u bolo ni fɛn bɛɛ ninnu ye an bonya cogo min na parce que a bɛ fɔ kuma kɔnɔna na ko n'i ye mɔgɔ den ɲini n'a k'i ma ko karisa ala k'i ka du jɔ a dun ma sɔn k'a den in d'i ma ala de y'i ka du jɔ mɛ ale kɔni m'a kanu a ka kɛ ten N'i ye maa den ɲini n'a y'a den d'i ma n'a tilala k'a fɔ karisa ala k'i ka du ci a ye kuma jugu de bɔ a da kɔnɔ mɛ ale y'a kanu k'i ka du jɔ de o kɔrɔ ye n'i taara mɔgɔ fɛ n'a sɔnna k'a bolo na sogo ta k'a d'i ma a t'a d'i ma direct la o a b'a di furu boloma walima o ɲɔgɔnna de ma o ka na dantigɛli kɛ wagati bɛɛ e kan k'olu kɔlɔsi de ni fiɲɛ b'u ka ko la kabini a daminɛ la e de b'a dɔn kuma minnu fɔra ye a fɔra ye de fo ka na se u ka sigi ma fo ka na se u dɔw bɛ den sɔrɔ k'a sɔrɔ problème bɛ n'u y'u dogo bɛɛ la u man kan ka dogo e la n'a y'a sɔrɔ i ye furu kɔlɔsilikɛla ɲuman ye ale man k'a to ni kɔɲɔ banna dɔrɔn k'a fɔ k'a ka baara banna hali a ma daminɛ ni kɔɲɔ yɛrɛ kɛra don min na de ale ye baara sɔrɔ parce que ale bɛ Ala deli ne de ye karisa ba ka furu sira tagama N'i n'o den sigira ɲɔgɔn kan e bɛ nisɔndiya o don de o den ka tila ka kɛ den ɲɛnama o de y'i ka kunta ye ɔ n'o bɔra a la fo k'a to dɔrɔn e mago bɛ mɔgɔ dɔ de la dɔrɔn mɔgɔ ka wuli ka t'i ka woro di ni kɔɲɔ banna a bɛ yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ mɛ n'o kɛra furu garanti t'a la dɛ nisɔndiya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ funu bɛ ɔ ni funu kɛra ni fɔbaga t'a la o tɛ ɲɛnabɔ mɛ bi an b'a ye u bɛ wuli dɔrɔn ka cɛkɔrɔba dɔ ye kare kɔnɔ a tɛ baara la walima a bɛ sɛgɛn lafiya bɔ na u b'u gɛrɛ o la k'a ci ka taa ko dɔ la tuma dɔ la n'ale yɛrɛ taara a t'a dɔn a bɛ min fɔ o ye gɛlɛyaba de ye olu n'a ɲɔgɔnnaw furu sen tagamalaw ani furu dɔnbaw fo ka se hali aw ka jalasiri ma mɔgɔ o mɔgɔ n'e bɛ kɛ balimamusokuntigi ye e ka kan k'a kɔlɔsi de k'a tɔpɔtɔ k'i a dɔn k'a fɔ ko e ka kunnandiya de ye nin ye parce que n'i y'a ye e kɛra balimamusokuntigi ye e, balimamuso ka ca b'e bolo koyi mais ni ko dira e ma dɔrɔn kalifa de don hali aw minnu ye muso terimusow ye ni aw ni muso bɛ yaala ɲɔgɔn fɛ ni bi tɛ n'i ye muso maminɛ hali ni don bɛɛ tɛ o b'a fɔ k'aw ka taa baro la i b'a dɔn n'aw taara baro la aw ni muso yɛrɛ tɛ foyi fɔ mɛ a balima minnu bɛ yen nɔ n'o ye a terimusow ye aw ni olu de bɛ sigi o n'aw ni olu sigira olu de b'aw jateminɛ n'u y'aw jateminɛ ko bɛ ko la n'u y'o ye u b'a fɔ cɛ ye k'a sɔrɔ a tɛ dimi k'a sɔrɔ a furumuso ye mɔgɔw fa ye mɛ u ye min fɔ o de ye furumuso hakilina ye bɛɛ ka furu bonya n'i ye furu bonya i yɛrɛ bonya i bɔkolo bonya i ka jamana bonya i ye cibaw bonya i ye ala bonya n'i ye furu labila i ye nin bɛɛ labila ayiwa an bɔra sisan ka eh, gole i yɛrɛ ka kumakanw lajɛ ayiwa i ko i ka kuma kɔnɔ Ko n'i tun furula a bɛ f'i ɲɛ na n'i taara k'i kana nin kɛ i kana nin kɛ i kana nin kɛ ɔ o ye jumɛn de ye i kana mun de kɛ an b'a fɛ ka o de dɔn ɛɛ n'an de ye ni muso bɔra a faso la don min na ka taa cɛla la n ye min f' i ye n ko kalifaw bɛ kɛ sigiɲɔgɔnw na kalifaw bɛ kɛ dugulamɔgɔw la kalifaw bɛ kɛ dukɔnɔmɔgɔw la mɛ n y'a f'i ye kuma kɔnɔna na n ko ni bi tɛ hali n'i bɔra kartiye dɔ la ka taa kartiye wɛrɛ la i b'a sɔrɔ kin kɔnɔ i ka denfaya bɛ di dɔ de ma ye min tɛ miri ko ye min tɛ foyi ye Ɛɛ walasa i ba minnu n'i bɔra u kɔrɔ don o don e ni olu tɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ wa i bɛ ka min kɛ olu yɛrɛ t'a ɲini k'o dɔn sabu olu bolo olu den o y'i cɛ in de cɛlaka ninnu den o de ye olu denmuso ye u jigi ka ɲi u b'a fɔ hali u ka dantigɛli kɔnɔ Ka fa kɔnɔna na ka fɔ ko ko n'a ma ɲɛ ka fɔ k'a bɛ boli den de kan an jiginna an ka doni na doni bɛ aw bolo sabu bi aw de b'a don aw wolo ni aw sogo cɛ o kɔrɔ ye ka fɔ ko fɛn ɲuman min b'a la aw de ta don ni ko juguyara a la fana aw de ta don dɛ Mun na ne nana n'i y'a ye muso o muso y'i den sɔrɔ o denkɛ in fana tilala fo ka muso wɛrɛ furu ka na n'a ye du kɔnɔ i fana ye ko caman muɲu dɛ n'i nana i bɔra ba min bolo i y'o lajɛ ka ban mɛ i kan ka gɛrɛ ba jumɛn de ma i cɛ ba o de y'i ba ye o y'a ka cɛlasigi a y'a kɛ cogo di ɲuman na fo ka na e se du kɔnɔ ɛɛ ɲɛmɔgɔ dɔgɔya sɛbɛn n'i sera k'a to jufa min bɛ ɲɛ fɛ a kɛ o kɔnɔ kana a kɛ kɔfɛ pɔsi kɔnɔ dɛ n'i y'a k'o kɔnɔ n'a binna minnu b'i kɔ n'u y'i sɔrɔ u b'a ɲɔgɔnna da i kan cɛ bɛ muso ɲini don min na ni muso ka di a ye hali n'a bɛ taa a ka sigida dɔrɔn na a tɛ sɔn ka taa ni fini ye ale yɛrɛ dalen tɛ fini min na ala ni e diya bolo sarike furu don cogo olu baw tɛ bɔ kalama caman kalama u bɛ bɔ min kalama teliya la o y'u denmuso ta ye mɛ u denkɛ ta ninnu o caman bɛ yen nɔ o bɛ dilan ka sɔrɔ u tɛ ko caman kalama la nka mɔgɔ saba bɛ yen nɔ laada la n'olu kɛra i fɛ an bɛ min dɔn i bɛ k'u fɛ n'u banna i la i bɛ k'u fɛ i ba b'o la o mɛ i cɛ ba y'i ba de ye n'i ba b'i fɛ i b'a fɛ n'i ba t'i fɛ dun i bɛ se k'i ban i ba la i fa dun n'a b'i fɛ i kan ka k'a fɛ mɛ n'i fa y'a yira i la k'a t'i fɛ dun e dun fa de don mɔgɔ karamɔgɔ mɔgɔ min y'i bɔ dibi la ka dɔnni d'i ma n'a sɔnn'i la i ka kan ka sɔn a la hali n'i karamɔgɔ bann'i la i ka kan ka sɔn a la parce que a ye fɛn dɔ kɛ mɛ an bɛ ba ko yɔrɔ de la i yɛrɛ ko i tɛ se k'i ban i ba la hali n'a t'i fɛ don dɔ i bɛ n'a ka diɲɛ n'a ŋaniya ɲini e mɛ e ba ka gɛlɛn e bolo cogo min na e cɛ ba fana tɔw ba ye o ye bari o na donc i kan ka gɛrɛ i ba de la parce que i ba y'ale de mɔgɔninfin mana kɔlɔ n'i b'i yɛrɛ kalama fɛn o fɛn ni mɔgɔ hakili la k'i bɛ dɛsɛ a la i bɛ se mɛ ni ko ne ye sinaya sama e n'o ni ɲɔgɔn cɛ kaban o sinaya hali n'a diyara a tɛ n'i nafa sini kɔnɔ dɔn i dun karamɔgɔ de don an ye o yɔrɔ faamu i ka reportage kɔnɔ n' an ka ɲininkali sera a ma ko yala furu kɛcogoya furu gintan ni furu sɔrɔba yala ko o jɔda bɛ furu ka mɛnbaliya la wa furu ka sintanya la wa ee a kɛcogo sabu furu gintan ko a b'an bolo bi k'an bɛ ka gintan kɛ an ka furu caman bɛ yen an bɛka mankan de kɛ gintan tɛ o cogo de ayi ko minnu n'i y'u kɛ don min na a dɔw bɛ yen nɔ n'a kɛ don banna o y'o bannen de fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ gintanw kɛ min ka bon n'o ye i n'a fɔ dɔn n y'a fɔ kuma kɔnɔna na denmuso dɔw bɛ yen nɔ u ni misi sinsan tun bɛ taa furu yɔrɔ la hali bi a bɛ lakale k'a fɔ misi sinsan o de dala ka na Ɛɛ suman fɛn dɔw tun bɛ yen nɔ lawale la olu dɔw tun bɛ fa sanu la ka taa o ye gintan dɔ ye kɔ min ni jɛgɛw bɛ mɔn a kɔnɔ dɔw tun b'a kɔɲɔbɔ u denw nɔfɛ ka taga i bɛ kɔ kelen minnu dɔn e ɲɛ bɛ dugu caman na ni mɔgɔ minnu bɛ an ka tariku dɔn i b'a sɔrɔ kɔ dɔ bɛ yen nɔ mɛ kɔtigi minnu bɛ yen nɔ mhm. olu tɛ dugu kɔnɔ a sababu bɛ sɔrɔ mɔgɔ dɔ de ta de don mhm. dugu dɔw bɛ yen nɔ a bɛ di muso de kama mhm. u denmuso kama dugu bɛ di k'a di aw ma aw b'a kɛ sigiyɔrɔ ye o bɛɛ tɛ gintan ye wa n bɛ dala k'a f'i ye sɔrɔ silamakanba kɔyita jimɛ kɔyita bukari kɔyita u denmusonin kelen tun bɛ yen nɔ n'a ma ka di n'a tɔgɔ ye kɔrɔya kɔyita don min na a bɛ taa kɔɲɔbɔ dugu maa fɛn fɛn bɔra ka se ka kɔ tigɛ u y'u jɔ k'a lajɛ a taatɔ la ko bɔ fɛn fɛn kɔ tigɛ aw bɛɛ ka taa nɔfɛ minnu ma se ka kɔ tigɛ aw ka na gintan bɛ tɛmɛ o kan wa mɛ kabila bɛɛ b'o kɔnɔ wa u bɛɛ sɔnna ma fana u taalen bi u bɛ ɲɔgɔn nafa bi u bɛ ɲɔgɔn bonya bi u bɛ kun ɲɔgɔn fɛ danbe kɔnɔna na wa bonya kɔnɔ karama kɔnɔ fana o ye gintan de ye o mɛ n y'a fɔ kuma kɔnɔna na parce que n'i ye fɛn fɔ dalu de b'a la ale ye denkɛ kelen de sɔrɔ a ye min kɛra ta a ye denkɛ kelen de sɔrɔ o denkɛ kelen in ye denkɛ cɛ wɔɔrɔ sɔrɔ denkɛ cɛ duuru sɔrɔ mɛ olu bɔnsɔnw ka ca bi fɛn dɔ bɛ fɛn dɔ la mɛ gintan k'a kɛ ni tiɲɛni ye parce que diɲɛ ko ko bɛ yen nɔ fan fila de don i ka duloki ɲɛna cogo cogo ɲɛ jugu ni ɲɛ ɲuman de b'a la koyi n'i ye ko kɛ ka taa juguya sira fɛ a ko bɛ kɛ ko jugu ye n'i y'a kɛ ka taa ɲuman sira fɛ misali la fana a bɛ k'o la gintan min bɛ kɛ bonya kɔnɔ n'a bɛ kɛ danbe kɔnɔ a bɛ kɛ laada kɔnɔ o tɛ mm. baasi ye mm. mɛ gintan o gintan bɛ yen nɔ mm-hmm. hali n'a y'a sɔrɔ a man bon mm-hmm. n'a b'an ka danbe lagosi mm-hmm. a b'an ka laadaw sɔsɔ a b'an ka furu barika fana ban an kana don o la komi o de bɛ kɛ ka caya n'o tɛ gintan tɛ se ka foyi bɔ furu la dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ o mɔgɔ fila dɔrɔn de bɛ wuli yan nɔ ka taa mɛri la yan nɔ i b'a sɔrɔ hali u ka dukɔnɔmɔgɔw dɔw t'a kalama u b'u terikɛ dɔw wele dɔrɔn cɛ taa kɛ n seere ye u b'o furu kɛ barika t'a la Furu ye jigiya de n'a ma so jigiya in dɔrɔn a gintan b'a la gintan t'a la a bɛɛ de kelen madamu kulubali denbaw ka taabolo ne bɛ fɛ an ka dɔɔnin fɔ o la kosɛbɛ n ye kuma kuntigɛ n'i ye wagati dɔ la an y'a ye k'a fɔ sisan sanni muso yɛrɛ ka se a cɛ ma furu yɔrɔ la a nɛgɛ bɛ bɔ a cɛ la yala mun de bɛ o kɛ i ko denbaw bɛ lahalaya dɔw ta déjà yanni furu ka se o yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka denmusonin yɛrɛ nɛgɛ bɔ a cɛ la a cɛ la bɔn ne hakili la an tun ye dɔɔnin fɔ o kan mun na denmusonin bɛ nɛgɛ bɔ a cɛ la ka da kan n'i ye furu yɛrɛ ta k'a lajɛ furu ye musaka de b'a la musaka in bɛ kɛ fan fila fɛ i bɛ t'a sɔrɔ cɛ in bɛ musaka dɔw kɛ a yɛrɛ ka faso fan fɛ aw fana bɛ baloko yɔrɔ fana balo min bɛ tobi so kɔnɔ ne hakili la ni kɔɲɔ bɛ kɛ cɛ bɛ dɔ kɛ nka a bɛ se ka kɛ dɔw fana bangebagaw mhm. ni se bɛ bangebagaw ye mhm. u b'u dɛmɛ mhm. ni se b'u balimamuso ye u b'u dɛmɛ mɛ furu mana kɛ cogo cogo furu musakantan tɛ dɔnku an man kan tɛ ka waleya dɔw ta ka kow gɛlɛya ɲɔgɔn ma kojugu parce que a bɛ fɔ ko dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko nin furu in yɛrɛ tɔ yɛrɛ nɛgɛ tɛ anw na bilen sa mhm. i b'a fɔ komi furu dan ye nin furu in de ye mhm. ne y'a ye furu la mhm. eh, eh, eh, denbaw bɛ ko dɔw kɛ wajibi ye minnu tɛ wajibi ye i n'a fɔ ko i n'a fɔ komi sisan n'an bɛ taa an ka mɛriw la sisan i b'a dɔn kɔni mɛri kɔni furu cɛ furumuso a ka seerew olu de ye mɛri ye sariya bɛ sariya mako b'o de la bɔn dumuni musaka ko yɔrɔ fana wari ko kuma bɛ yɔrɔ yɔrɔ kuma ka ca yen dɔw fana tɛ bɛn o yɔrɔ la n'i buran ni misi b'a bolo k'a d'i ma i den ka kɔɲɔ na i b'a minɛ ni barika ye ni ɲɔgɔmɛ b'a bolo k'a d'i ma i den ka kɔɲɔ na i b'a minɛ ni barika ye nka i buran fana ni nin si t'a bolo ni min b'a bolo n'a y'o d'i ma ne hakili la i ka kan ka dan a sago ma e yɛrɛ fana mhm. b'i den ka kɔɲɔ kɛ ni i se de mhm. ni min se t'i ye mhm. i kana tɛmɛ o kan o ye ne ka faamuyali ye sisan an y'a ye kɛ muso camanba de bɛ yen n'u yɛrɛ pereselen don ka taa u ka cɛlasigi yɔrɔ la i b'a sɔrɔ eh, denba b'a la ko n ma pɛrɛ n ma labɛn fɔlɔ ɛɛ nandi n ma pɛrɛn mhm. n ma labɛn fɔlɔ mhm. ne hakili la o bɛɛ ye ko gɛlɛya de ye mhm. ne hakili la o bɛɛ ye n'i bɛ n'i b'a fɔ tubabukan na ko extravagance quoi n'i bɛ fɛ ka damatɛmɛ walew kɛ de i b'a fɔ ko n ma pɛrɛn sinon furu la n'i ye ne ɲininka pɛrɛnni ko in o y'a la ko wɛrɛ de ye o ɛɛ denmuso yɛrɛ ka minɛn lajɛ n'i ye diɲɛlatigɛ fɛn fɛn sɔrɔ n'i y'a sɔrɔ k'a bila i den ka minɛn kɔnɔ e yɛrɛ bɛ nisɔndiya nka sisan an ye min faamuya an balakaw ka kote la diɲɛ mɔgɔw bɛ min ye diɲɛ mɔgɔw bɛ min ye diɲɛ mɔgɔw bɛ min lakali u bɛ baara kɛ n'o de ye fini kɛmɛ a bɛ n den kun bazɛn kɛmɛ a bɛ n den kun sanu garami nin hakɛ a bɛ n den kun nin tasa hakɛ a bɛ n den kun dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko k'o de b'i burannakaw ɲɛ bɔ i la e yɛrɛ bɛ o minɛn bɛɛ bila i den kun est ce que minɛn nin bila yɔrɔ yɛrɛ b'a bolo wa ça c'est la grande question mhm. bɛɛ b'a dɔn ko wagati ka gɛlɛn mhm. sisan an bɛ taa i b'a dɔn furu daminɛ na mhm. ni seba tɛ mɔgɔ min ye i bɛ t'a sɔrɔ i bɛ t'i ka li da yɔrɔnin ta ani i ka magazɛni bɛ yen minɛn in yɛrɛ laban bɛ kɛ degun ye degun de ye e bɛ nin minɛn valɛrima min bila i den kun miliyɔn ubiyɛn bayirika bayirikaw i bɛ t'a sɔrɔ ni kɔɲɔ tɛmɛna kupulu bɛ kɛ degun de kɔnɔ kɔmi an ka waati ka surun jɛmukan kɔnɔ e da sera kɔntara ko dɔ ma i ko ko furu ye kɔntara ye cogoya jumɛn na ɛɛ nandi n ko furu ye kɔntara ye ni n ko kɔntara don a tɛ ko i b'a fɔ kɔmi kɔntara don an b'a siɲɛ mhm. i b'a fɔ ko min pour une durée déterminée kalo saba ko don mhm. kalo fila ko don kalo wɔɔrɔ ko don mhm. ni n ko kɔntara bɛnkan yɔrɔ min bɛ furu kɔnɔ ne b'a fɔ o de ma kɔntara donc n'i y'a faamu eh, i ka kuma daminɛ la furu siriyɔrɔ la o bɛ kuma min furu siriyɔrɔ la furu bɛ siri sariya dɔw de kan ani muso ka hakɛw min ye ka ɲɛsin a cɛ ma min ye ka ɲɛsin a cɛ ma muso dɔrɔn ka hakɛ tɛ ka ɲɛsin cɛ ma an fila de ka hakɛ de bɛ ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma donc olu bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ni y'aw ye ka signature kɛ tuma min na o kɔrɔ ye aw bɛnna o kɔrɔ an bɛnna o kan donc o de ye contrat ye awɔ bɛnkan dɔw b'a kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ u b'a fɔ ko an bɛnn'a kan awɔ k'a fɔ ko ne ka sɔrɔ ani muso ka sɔrɔ a bɛɛ de ye kelen n'u b'a fɔ ko communauté de biens dɔw fana b'a fɔ ne ka sɔrɔ ani muso ka sɔrɔ an b'a bɔ ɲɔgɔn kan o séparation de biens gole yala welekan laban kumakan laban jumɛn bɛ e bolo ani folikan laban minnu bɛ e bolo ka fɔ an lajɛbagaw ye n bɛ foli lase yɛrɛ ye min fɔ minnu bɛ k'an lajɛ yɔrɔ surun ni yɔrɔ jan na hakilina min filɛ nin n'o ye furu ko ye eh, a bɛ ɲa sira minnu fɛ ani a bɛ bali ka tiɲɛ sira minnu fɛ kuma in b'o de kan eh, minnu donna a la an b'a ɲini u fɛ furu ka bon mɔgɔ kelen taya ma a ka bon du ma a ka bon hali sigida ma bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko n'i bɛ furu fɛn fɛn kɔnɔ dɔw ye furu kɛ i ɲɛ wa dɔw yɛrɛ b'a ɲɛ dɔn ka tɛmɛ i kan ni ko y'i sɔrɔ a kɔnɔ kan'a to i kɔnɔ i gɛrɛ mɔgɔw la mɔgɔ minnu b'a ɲɛ dɔn bonya ni karama kɔnɔ u k'i bilasira i ka kan k'i ka ko kɛ cogo min na i b'o kɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yan minnu fana ma furu kɛ ni cɛ bɔr'u kɔ walima n'u fana bɔra musow kɔ minnu ye furu k'u ɲɛ ani minnu bɛ furu ko ɲɛ dɔn u k'u gɛrɛ olu la u n'u ka masala a bɛ se ka kɛ tuma dɔ la u ka hakilina ye n'o tigi hakilinaw bɛ kɛ kelen a bɛ se ka kɛ fana fɛn dɔw b'a kɔnɔ u bɛ se k'i bilasira mm-hmm. hali n'i ye furu kɛ o la o y'a sɔrɔ ko dɔw bɛ yen nɔ mm-hmm. o t'i sɔrɔ mm-hmm. donc an kana kɛ k'a fɔ ko fɛn minnu tɛmɛna ko fu de don walima mɔgɔ minnu kɔrɔla parce que a bɛ fɔ ko n'i ye kolokurunba ye sununkun sanfɛ a ye don dɔ ka na diya ka tɛmɛ dɛ eh, an bɛ an ka maakɔrɔ minnu filɛ nin ye n'an ka laadatigiw an k'an gɛrɛ u la An k'an gɛrɛ u la taamaseerew bɛ yen nɔ ni bi tɛ ni mɔgɔ bɛ bɔ u tun bɛ den fitinin lajɛ kabini a taamalen kura walima ŋ walima den ne lamɔ ka taa finikolon siri a tɛgɛ la o kɔrɔ ye jigiya de don kun dɔ de b'a la i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ de bɛ a ba jateminɛna kɛ don a ma k'a fɔ nin muso min filɛ nin ye den dɔ bɛ bɔ a kolo n'a sogo cɛ n'a donna du o du kɔnɔ hɛrɛ bɛ se ka so a tun bɛ cɛmisɛnninw fana la ni cɛmisɛnninw bɛ basa faga la tamasɛriw b'u la o kodɔn ninnu ma ban an ka jamana kɔnɔ halisa to an ka hakili to a la an bɛ fɛn fɛn kɛ ni o ye sisan kow ye a ka ɲi parce que ala de y'an bɛn sisan ma ɔ nka an k'a dɔn k'a fɔ ko sisan bi bɔra kunun de la ɔ ni bi bɔra kunun na an kana ɲina kunun kɔ ko dɔw bɛ ko dɔw la an ka hakili to olu la n'an y'o kɛ dɔrɔn a ka ca ala fɛ an ka laɲini caman bɛ yen nɔ n'an ye mɔgɔ wɛrɛ ka sira ta basi t'a la min ye diinɛ sira ye o min ye kodɔn sira ye o basi foyi t'a la mais o kodɔn ninnu an kana da a la k'a fɔ ko olu ka kodɔn ninnu ka fisa ka tɛmɛ an ta kan walima u ka bon n'an ka kodɔn ye hakili bɛɛ bɛ bɔ ala de fɛ donc an ka hakili kɔrɔ minnu bɛ yen nɔ an kan'u labila k'u fili poubelle kɔnɔ ka sɔrɔ n'an y'u fili sini u bɛ ta ka taa n'o ye an bɛ tila ka taa ɲini kelen kɛ a dɔw bɛ an t'u sɔrɔ tuguni quoi donc vraiment an bɛ dugawu kɛ furukɛlaw ye ala ka muɲu ni sabali d'u ma minnu fana bɛ furu ɲini na k'a ɲini ala fɛ fana ala ka furu nɔgɔya ye n'a y'a nɔgɔya fana ka ɲuman nɔgɔya ye ka teleso mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo k'u wale ɲuman dɔn ka mali ɲamakala fana cɛ n'a muso k'u bɛɛ fo ani an jatigi parce que n'i y'a mɛn ɲamakala dɔrɔn a kala sɛmɛlen don dɔ de la jelimuso fana k'i yɛrɛ fo kosɛbɛ i y'a fanga b'a la eh, ani n denmuso fana n'an mm. baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen mm-hmm. eh, ka mutari kɔnɛ fo mm. hali n'a y'a sɔrɔ mm-hmm. eh, koba ani ne de cɛ quoi mm-hmm. vraiment ala k'an bɛn nin kɛnɛ ɲɔgɔn na yɛrɛ merci merci o diyara n ye n bɛ foli belebele kɛ tele joliba ye n bɛ i yɛrɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ i kuyate n bɛ n fa fo ne hakili la nin tɛna kɛ an ka kɛnɛ laban ye nin bɛ kɛ kɛnɛ fɔlɔ ye nin tɛna kɛ mhm. kɛnɛ laban ye mhm. n'i y'an wele kuma bɛɛ mhm. an bɛna i ka wele jaabi k'a da kan an bɛna kuma kuma minnu kan c'est pour que an ka ɲɔgɔn bilasira adamadenya taabolo kan an ka jamana ɲɛtaa kan an ka musow fana ka ɲɛtaa kan k'a da kan ni muso lafiyara du de bɛ lafiya ni muso lafiyara jamana de bɛ lafiya aya ko furu bɛ musow de bolo donc ala ka hakili ɲuman d'an ma amiina rabi merci beaucoup ayiwa ŋara jamukan lajɛbagaw an b'aw fo kosɛbɛ dan tɛ foli min na k'a jira aw la k'a fɔ bi an tun bɛ ka baro kɛ min kan o ye an ka furu de ye bi furu barikantanyalen de don furu tɛ mɛɛn na si la an ka kan ka lahalaya minnu ta hakili la an ye caman fɔ Nka furu thème min filɛ nin ye a ma ban bari a kɔnɔ ka dun kosɛbɛ don nataw la an bɛ segin ni kelen kan an tun ye gole tunkara wele n'ale tun bɛ recotrade représenter o bɔlen kɔfɛ an bɛ madamu kulubali fo n'o ye fatuma sangare ye ale fana ye an ka wele laminɛ kosɛbɛ Sociologue de don ɛɛ mun ye CAFO fana ale fana bɛ o jɛkulu la n'o ye musow ka jɛkulu misɛnman misɛnman minnu bɛ yen nɔ o bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkuluba ye n'o bɛ wele ko CAFO ale yɛrɛ fana ye anw jaabi kosɛbɛ a diyara anw ye o tuma an b'a fɔ ko Ala ka anw ni aw bɛn diɲɛ waati duman wɛrɛ